Moni, ndine Jack. Ndiye lero tiyeni tikambe za kachinyama kena kake kamakhala ku Australia dzina lake koala. Inu tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Koala amaoneka ngati bear koma ndi kakang'ono eti nde nkongofanana koma ndi kakang'ono. amakhala mthengo kwambiri kudziko la australia koma akuti ndikopanda nzeru chifukwa chomwe kali kopanda nzeru ndi chifukwa cha mmene ubongo wake unapangidwira ubongo waukulu umatanthauza kuti munthu amakhala wanzeru ubongo waukulu umakhala unena kuti uli ndi makwinya makwinya ambirimbiri tsono makwinya makwinya aja amatanthauza unena kuti kuchita stretch kuongola ndiye kuti pali malo ambiri nde ngati pali malo ambiri umatha kuchita retain kapena kusunga information yambiri nde zimathandiza kuti china chilichonse chomwe chili ndi ubongo waukulu chimakhala cha nzeru koma koala ubongo wake ndi ongosalala kwina wake waung'ono nde ndikachinyama komveka kuti kalibe nzeru koala amakonda kukhala mu mtengo wa eucalyptus kapena titi bluegum kaya bluegum and chakudya chake ndi ma eucalyptus leaves amene ali ngati masamba a bluegum aja ndi chakudya chake sadya china chilichonse ndi ma eucalyptus leaves ndi kumwa madzi basi koma chifukwa chakupanda nzeru kwawoko amangodziwa kuti masamba a bluegum kapena ma eucalyptus leaves ndi amene ali mu mtengo kuti masamba aja agwe pansi akatsika pansi kuchoka mu mtengo muja koala kupeza masamba aja sadziwa kuti ndi chakudya chomwe chija amadya mu mtengo muja akhoza kukhala nkufa ndi njala pansi pali mbwee masamba a eucalyptus onena kuti ndi chakudya chake koma sadya chifukwa choti sakudziwa kuti ndi chakudya chomwe chija chili mu mtengo ngakhale zimununkhira chimodzimodzi amatha kumadzinunkhiza nkumaona koma osazindikira ayi kunena kuti ndi chakudya chomwe chija Kwa zinyama zambiri, ma eucalyptus leaves ndi onena kuti ali toxic kapena ngati kuti ali poisonous. Zinyama zina sizimadyayi, koma kwa makoala chakudya chake ndi chimenechocho eti, koma chakudya chake nchosapasa thanzi yayi. Amakhala nacho moyo koma sichimapasa thanzi kapena mphamvu, nde amakhala otopa ofooka nthawi zonse nde ndikanyama konena kuti kamaoneka ngati kaulesi koma nchifukwa choti kalibiretu mphamvu. Makoala amagona kwambiri kuposa zinyama zina. Pa tsiku out of 24 hours amatha kugona 22 hours kapena 20 hours. Angogona kwinako basi nkukhala m'maso kwa kanthawi kochepa mwina adyaidya masambawo kenako nkugonanso. Tsono kumbali ya chikondi amakoala achizibambo akafuna mkazi akafuna azimayi amapanga zimasaundi zina zake kumaliza zimasaundi zina zake zonena kuti zokopa azimayi aja iti kachikhalidwe kawo kamwambo kawo kuli kuitana akaona kaslay queen kaya akaona kamtsungwana basi azipanga zimasaundi zawozo kuli kumuyitana mtsikana uja ngati njira yomufunsira ndi zimatengera mzimayiyo kunena kuti wamukonda bamboyo kapena ayi ndiye akuti makoala ambiri achizimayi amanyada nthawi zina amapeza kuti akana kukana kwakenso atamakana mwamwano pena amamugenda kumene bamboyo kapena kumwaza pa amakhala pafupi nkumuthawa ndi azibambowo heartbreak yake sikutinso amalimbana nkuti kapena ndichonderere kapena ndikafusiranso akuti akangokanidwa choncho amanyamuka kukakwera mumtengo ukagona ndiye akuti akatero ndikuti amagona mwina tsiku lonse mwina 24 hours 22 hours ili heartbreak koma amagona tulo kukonona pamene paja mkonono akamadzuka alibe nazo ntchito zatha achita move on ndikuti afusira mayi wina ngati wakana athana nawe akafusira wina ujaso akakana aona kuti oh, mwandikana basi ndikukagona apitaso akagona tulo pamene paja akonona mkonono akuti amakhala kuti akusungira energy kunena kuti akabwera mayi wina ndikamfusira pamenepo ndi imeneyo ndi nkhani ya makoala eti kunena kuti anthu ena ma heartbreak-nso mwina kungophunzirirapo pa akoala kunena kuti akachitidwa reject Amangogona, apanga mkonono, alota maloto, kukamacha, basi tsiku lina aona kuti kwacha bwanji. Imeneyo nde kankhani pang'ono kungoona za moyo wa koala. Zikomo kwambiri.